dzana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti akufuna apite ku dubai akagule mafuta a ziko ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa ziko akupita kukagula mafuta kunja sizinachitikepo tikuziwa kuti kumene amapitako kumene akupitako sikuti akagula mafuta sikuti akukagula mafuta koma akukaona zinthu zawo kumene tikudziwa kuti agula manyumba ambirimbiri ku dubai akukayendera zimenezi tinalibe forex ndifake anakhala pansi pano bungwe la wfp ndi bungwe la ku america atipasa madollars kuti tigule chokudya tithandize anthu athu akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo izizi ifeyo sitilola izizi ifeyo ngati amalawi sitilola akuluakulu chisilabu cha miyala chimapezeka pansi pa nthaka tectonic plate pa chingerezi tsiku ndi tsiku chimayenda koma sitimachiona nyumba yanuyo pali chisilabu cha miyala chimene chikuyenda usiku ndi usana ambiri mukhoza kudabwa nthaka imayenda chifukwa chani njinga imadalira kupalasa kuti iyende inunso mumadalira chakudya kuti mupeze mphamvu zoyendera pansi pa nthaka pamatentha kwambiri komanso pali gravity masilabu amenewa amadalira gravity komanso kutentha kuti ayende mayendedwe ake amakhala pang'onopang'ono asayansi anayeza kuti 1 to 10 cm pa chaka mayendedwe a mbale zimenezi ndofunikira kwambiri chifukwa ndi amene amachititsa chivomerezi ku malawi sikumachitika zivomerezi zodetsa nkhawa masilabu athu amayenda 1 to 4 cm pa chaka maiko azivomerezi ngati china komanso japan 6 to 10 cm mwachidule chivomerezi chimachitika potengera mayendedwe a silabu imeneyi dzira la nkhuku mukaligwira mayenera kusamala any mistake limasweka timaona anthu ena akukumba migodi pansi pa nthaka ena akuchotsa mafuta a galimoto komanso madzi a m'mijigo zonsezi zimathandizira kuti silabu iziyenda mosasata malamulo mapeto ake kumachitika chivomerezi
ndazisiya tinapita ku health break ndabweranso kwabwera anduna a transport ndayimikanso point of order alankhulanso mmene muja zili pa hansard mukhoza kukachita check kuti blantyre i see you i will recognize you just now mpakana aloleranso mafunso aja kutha kuti ine ndisafunse ndiyeno ine ndimadabwa chifukwa ndinayima ndikufunsa kodi chimene simukundipasira mpata ndi chani Mwandi- mwandisankha kale kuti ndilankhule zoyankha zake akuti ndikuchita mwano chifukwa ndafunsa nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale mpaliyamenti nde ndimafuna ndiawuze akazombo ndi gulu lawo la congress kuti nyumba ya malamulo iyi si ya mcp Nyumba ya malamulo ndiya wina aliyense. Ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndi Chakwera kapena Kazombo iyayi. Nabwera kuno chifukwa choti anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno. Inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house. Koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa chifukwa akambirana zana ku caucus kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatilole kulankhula. Ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula. ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi ndiye mwaziona nokha lerolo kuti sakufuna kuti tizilankhula koma chimene ndimayimira ineyo kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko zana tamva president akunena kuti akutsanzika kunena kuti akufuna apite ku dubai akagule mafuta a dziko ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo tikuziwa kuti kumene amapitako Kumene akupitako sikuti akukagula mafuta, sikuti akukagula mafuta, koma akukaona zinthu zawo kumeneko. Tikudziwa kuti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai, akukayendera zimenezi. Tinalibe forex nchifake anakhala pansi pano bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa ma dollars kuti tigule chokudya tithandize anthu athu, akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo. Izizi ifeyo sitilola. izizi ifeyo ngati amalawi sitilola komanso ndiauze akazombo kuti iwowo ndi mp ngati ine ndemwe palibe chabwino chimene timachiona palibe kuti iwowo ndi- ndiwophunzira kwa- kapena kuti chani chinachake iyayi ndife chimodzimodzi tipasane ulemu ngati tonse ndife ma mps nyumba iyi ndi ya wina aliyense si ya chipani si ya chipani ayi tikabwera kuno azitilola kulankhula nchifake timalankhulano kwa inu kumakhala ngati ndife achipongwe ndiye 5 days andipasayo ndikagwira ndibwera ndili nawo nawo